Ah, Ambuye alemekezeke chifukwa cha kukhala ndi nkhawa kumene kwabwera ndi funso kapena kudabwa kuchoka kwa amayi amene akuti kodi pamenepa zikukhala bwanji munthu woti sunamumverepo mbiri ya ufiti koma umapezeka kuti pabalaza alipo kuchipindanso ukalowa nthawi zina ukamuonanso kuti ndikuti pamenepa pa zikukhala bwanji ali ndi mafunso ngati amenewo Ah, sindikudziwa kuti osanduka pawiriyo ndi ndani nanga akusandukiranji Mwanjira ina, funso langa lakuti akusandukiranji sikuti ndikulifunsa monga modabwa ayi, koma chifukwa pali njira ziwiri zimene zimampanga munthu kuti akhoza kumapezeka pawiri, ndipo njira zonsezo ndi zochokera kwa satana sizimachokera kwa Mulungu. Mulungu analenga munthu mmodzi mchifanizo chake. mwachilungamo amakalamba ndikufika tsiku lomwalira wapita. Mukadzamuona akubweranso mwa njira iliyonse, kaya mukulota kaya simukulota, ameneyo sanabwere chifukwa cha chifuniro cha Mulungu koma chifukwa cha chifuniro cha Satana zomwe ndi ziwanda. Inetu ndikumanena, ndikumayesesa kunena ndithu, ndipo ndikumaulula ndithu mosakhala ngati mobisanso kanthu. Statement zanga sizikumaonetsa kuyikira kumbuyo satana ayi koma kumuulula. Kodi okhaokha amaukirana chonchi? Ndikuti munthu akagona munjira ya imfa wapita ameneyo. Mukadzamuonanso wabwera ku dziko lapansi, si Mulungu. Wabwera chifukwa cha machenjerero a Satana, ndiye masamu ake iyeyo. Zimatheka tsopano pa dandaulo lanuli. Munthunso wamoyo mukadzamuona akumaoneka pawiri, ndi machenjerero a Satana amenewo. chikuchitika nchani ndiye kuti pali mzimu umene umakhala pafupi ndi munthuyo nthawi zonse ndiye mumafika nthawi imene mumadzakhala tsopano ofanana ndi mzimu uja kapena ndinene kuti mzimu uja tsopano umadzafika poti wavaliratu thupi lako lonse chimene chimachitika Kuli ziwanda zimene zimatchedwa kuti jimbuling'i kapena kuti jimbuli. Ndiye jimbuli ndi yemweyo amene timakam'peza m'Chingerezi amene amamutcha kuti simbuling'i. Simbuling'i wakufananafanana, kaya ndikulongosola bwino chizunguchi? kaya ndi simboling'i kaya ndi simbuling'i koma ndithu tili ndi chizungu china chake chimabwera choncho chimene chimachokera kapena chimene achipembedzo za satana adatengakonso jimbuling'i kapena kuti jimbuli ndiye amenewa majimbuli ndi mtundu wa ziwanda popeza amalembedwa m'mayina osiyanasiyana m'malembedwe ena a mabuku ena, aziwanda a mtundu umene mukuunenawo, amangoutcha kuti Ajiba. Ajiba. kapena kuti mwa chichewa chathu kapena kuti anjiba anjiba tsiku lina lake munthu wina nditakomana naye pansewu chitachitika china chake chodabwitsa kapena choti choche chinamuyimika mutu akuti eh mani inu ndanjiba ndiye nnamuuza kuti eh m'bale wanga dzina limenelo usadzayerekezenso kumuuza munthu chifukwa pali mtundu wa ziwanda zimene zimatchedwa kuti anjiba kaya mukundimvetsa kaya nawo anjibawa amakhalanso ndi anthu kumakomo pamenepa mpingo mvetsetsani niulula zinsinsi zimene zimakhalapo anjiba kagulu kameneka kaziwanda kamakhala ni wanthu kuyambira kuchibadwa kwawo. Sizikhalapo mukamabadwa, koma ndikati kuchibadwa kwawo ndikutanthauza kuti udakali pa msinkhu wachichepere wosazindikira zabwino kapena zoipa. Pamene khalidwe likuyamba kukhazikika la munthu, kuti munthuyu akhala wovuta kapena akhala wabwino kapena akhala wofatsa pali zaka zimene amayamba munthuyo kuonetsa kuti chikhala ngati chikhalidwe cha mwanayi ndi ichi chayamba kuonekera ayi ndi ochenjera kwambiri chimenechi chimakhala chaka kapena zaka zapafupi kuyambira pa 7 6 kupita mmwamba makamaka tikamafika 11 years ndiye pamakhala pachimake penipeni posavuta kusankha khalidwe la mwana uja now anjiba kapena kuti simbuli ine ndigwiritsa ntchito dzina la chichewali la anjibali ndiye limamveka bwino kuchichewa chifukwa timati anjiba kaya timati mchinenero chanji now anjibawa amafika mu zaka zimenezi kudzakhala pa munthu ndi amene amayamba kubwera kudzachita build khalidwe, kudzamanga khalidwe limene munthu uja ati akhale nalo. Now tamverani, anjibawa ati abwere pamenepa akakhala kuti anjibawa ndi ozerezeka chifukwa tili ndi ziwanda zozerezeka zimene zija zimalowa mu anthu kumaukhetsa dovu Magulu amene aja womaukhetsa dovu munthu ndi gulu la ziwanda za anjiba. Achina njibawa akabwera nkudzakhala mthupi mwa munthu kuyambira pa zaka ndazitchulazi 7, 8 kufika pa 11 amakhala akudzaumba khalidwe lenileni limene munthu uja ati akhale. Ndikuyankhani amayi kuti munthu ali pa balaza komanso akumveka ngati ali kuchipinda nde ndikuyankha chimachitika ndi chani? Akamaliza kuliumba khalidwe akhalamo mwa munthu nde tsopano ndi pamene timayamba kudziwa kuti ameneyu ndani. Ndisadapite patali kapena kuyiwala Anjibawa ndi ziwanda zoti zimabereka. Mwa njira ina, zimenezi zili ndi dera lina limene amalitcha kuti hybrid, hybrid wathu weniweniyu. Ndiye kuti kudziko lapansi tili ndi hybrid ochokera ku ziwanda kuchokera ku ziwanda za mitundu iwiri pali anjibawa ndiyenso tili ndi mamemedi zija zinsomba zochita munthu kwina nsombazi now popeza zimene zija zimakhala ziwanda zokhazikika pansi pa madzi ngati ziime ngati zinyama kuti chabwino muzichotse kuti siziwanda ndi zinyama zolengedwa komano satana mdierekezi ndi kuti pafupifupi chinyama chilichonse chimene chili pansi pa madzi chooneka ndi maonekedwe mumachiona aja Ziwanda zimakalowamo mmene muja ndikumakaziyendetsa moyo wawo. Zimene zija mmaziwona zija. Nchaka ine munthu amene ndakhalako maulendo 6 ndakhala ndikufotokozera kupita pansi pa madzipa, ndimafuna ndifotokozere kunena kuti maulendo onsewa sindinawone chikhalidwe cha unsomba chikuwoneka kuma mermaid koma zikhalidwe zomapanga act ngati wanthu zakhala zikuoneka chomwe ndi chikhalidwe cha ziwanda chomazionetsera ngati munthu ku dziko chifukwa pali chifanifani cha umunthu mkati mwake mwa chiwandayo chimene mulungu pochilenga anachifananiza ndi iyeyo nachifananizanso ndi munthu mwa njira ina ziwanda zimenezi kwa nthawi yonse imene zakhala zilipo zimagwiritsa ntchito njira pochulukana imene imatchedwa kuti hybrid moti zimatuluka kubwera ku mtunda nkudzaba wanthu kapena nkudzagona ndi wanthu zitazisandusa ngati mwa mizimu ngati ziwanda nkudzakhala pa bedi ngati mzimayi pakati pa bedi yanu atanyamula akaziwo nkuapachika kaye poteropo ndikudabwa kuti tsiku limenelo madamu adzuka ndi njala yofuna mamuna kwambiri kufikira muyezo woti inuyo nkukhala nacho chinthuchi osachidziwa, chatenga haibridi, kapena chadzagona na akazi wathu, chasiya. Imeneyi ndi breeding imene imagwiritsidwa ntchito ku tekinoloji ya pansi pa madzi kwawo kwa haibridi. Niyankha funsotu ndiye muyembekeze. tamverani chifukwa cha makosana amenewa amene ndikuwafotokoza kuti ndi magulu awiri a mtundu wa ziwanda amene amapezeka ndi tekinoloji ndi luso la hybrid nawonso awa anjiba ma sibling-wa amapezekanso ndi luso limeneli la hybrid ndiye pamene akukhala ndi kamwana kakakazi kuyambira pa zaka 5 akukaumba chikhalidwe akukaumba chikhalidwe pamene kakufika muyezo woti kakutha msinkhu pamakhala kuthekera konse makosana amenewa kuchita breed kuchita hybrid kukhala nako kasungwana kaja muzapeza kuti katenga mimba mimba imeneyi njandani mufinya mupana mupana mupana basi kanzimu kamene kaja anjibaja Amatha kungomkakamiza kukamwa kwake nkutchula munthu woti sizikumkhudza nkomwe mumva kuti namalume, nachimwenewa, ndauji. Nkhani nkuvuta osati masewera. Tamverani, tiyeni mwana adzabadwe m'banja limeneli. mwana wakeyo amakhala kuti ali pa hybrid kuchokera ku ziwanda zotchedwa anjiba zija. Amama mukhale pompo ndikuyankha funso lanu kuti amapezeka pa balaza nthawi zina mumumva ngati ali kuchipinda munthu koma ali mmodzi kodi zimatheka bwanji? Ndi funso lanu limenelo nde niyamba kufotokozera kutali kuti muchite mwayi wokumva bwinobwino. Ningayambe kulakwitsa n'kakusiyani pa mdima, inunso mungayambe kutenga zosapsa kukapereka ku anthu. Ndiye nikupangani niyankha koma lili ndi calculated statement kuti inu mumve. Takhalani pomwepo amayi muzimvesera yankholi. Taonani. Ziwanda zimenezi, anjiba amenewa, pamene tsopano akupereka mimba kwa mwana amene anamkhalira kuyambira zaka 5, kumacheza naye, akumthandiza kuumba khalidwe limene atadzakhale, lija loti inu akakula limakudabwitsani lija, amene amalipanga build up ndi anjiba. kuchokera ku simbuling'i ija. Kaya imatanthauza chani simbuling'iyo, koma mabuku ofotokozera mbiri za makosanawa mmene tinkaphunzira ku makalasi a chipembedzo chimene chija ku mdima ankatiuza kuti masimbuling'i m'Chingerezi, komano mukapita ku Chichewa china ku chinenero china amatchedwa kuti ajiba kapena kuti anjiba. Kodi mukundimva makosana? Tamverani. Pamenepa tsopano akukula mwana uja, watenga khalidwe kapena wabereka mwana uja. Kuchokera pamenepa ndiye ndiyankhenso funso lina limene anafunsanso amayi ena ngati modandaula. Amayi amenewa amadandaula kuti Kuli kamwana kamene mwana wawo adakasiya, mwana wawoyo adalowerera ku bala. Sanandibisire. Musamabise, mudzinena chilungamo. Ananena kuti mwana wawoyo adalowerera ku bala, adatayika, nde adamulanda mwana amene akukhala naye. Koma akuti kamwanaka kakumagwira anapiye, kuponya mkamwa mutu wa moyo napiye pha! Kudula! Kodi kuphwanya zinthu? Akuti nkosausa, kuja kusausa kodetsa nkhawa. koma kupana khosi la kupana khosi la mphaka kufinya kuphaka mphakako mwanayo akuchita zinthu zina zokhala ngati kodi nchani apeza kaya pali dzira amphwanyapo lili mkamwa akupanga zina zace nde mpaka afika pokayika kuti kodi ameneyo ni munthu akuti akati amenya munthu ngati pamenya munthu wamkulu nawonso akuyesesa kutibula Kamwana koma ka zaka zochepa kapenanso ka miyezi yochepa koma osamva. Ndiphatikize kuyankha pa chomwechomwechi. Imeneyi ndi imene ndikuitchayi kuti hybrid imene ziwanda zotchedwa anjiba zimagona ndi wanthu n'kubereka. Obadwayo imatchedwa mbewu ya Satana. sakumvatu wanthu. Kunja kuno tili ni wana amene tikukhala nawo koma ndi mbewu ya satana. Amabadwa kuchokera ku ziwanda zotchedwa anjiba kapena amapita ku zinyama zija zimakhala pansi pa madzi zija amati madona fish zimene ziwanda zimalowamo. M'chingerezi pena amati ma mermaid, dzina lenileni ndi ma mermaid. zimene Satana amalowamo n'kukhazikikamo. Mchaka ine kundiyankha kundifunsa kuti kodi ni nsomba? Nimangonena dale kuti ayi. Kodi m'munthu? Nimangonena kuti ayi, n'chiwanda. Wena akuti ayi, zimenezo zinalipo n'zinyama. Si zinyama zongolengedwa chabe, ni nkhomo, ni m'manyumba mmene Satana amakhalamo. kunalibe pamene Mulungu ankalenga, kufikira pamene adati, Tsoka mtunda ndi nyanja, pakuti oipayo watsikira kumeneko, mpamene kudayamba kupezeka ma mermaid pansi pa madzi. Koma pakulenga kunalibe. Ni wobwera m'njira, ni masokolokera, Achewa amatero. Zongobwera pamtundatunda. zinyama zija zammadzi mumaziona ngati nsomba kwina wanthu zija zimene zija satana amazigwiritsa ntchito popangiranso mbewu ya wanthu ku dziko lapansi zimabwera kudzagona ni wanthu wanthu nkubadwa zimene zijanso zimagwira ntchito mofanana ni mtundu wa ziwanda zimene zimatchedwa kuti anjiba Khalani pompo amama, niuyankha ndithu. Koma nikufotokozai ni calculated statement ya funso lanuli kuti nanunso muzakwanise kumfotokozera wina mopanda kujejema. Nikufotokozane ni ex Satanist kukhalamo m'menemu zaka 17, maulendo 6 kupita pansi pa madzi. Tadikira m'bale wanga ndikufotokozere. Zili chonchi. Anjiba amenewa ndiye gulu limene likubereka ku dziko lapansi koma mbewu ya Satana. Ngati kamwana kamene akukafotokoza kuti kakumadula mitu ya mitu mitu ya nkhuku kumadya nkhuku yaiwisiko, kamene kakupanga zinthu zoti kaposera pa umunthu, khale kakati kamenya. Ine pa moyo wanga mbewu imeneyi ndaionako ndili pa sukulu. wachichepere pa Mphungu LEA sukulu m'tauni ya Lilongwe Area 12. Kudali kamnyamata kumeneko. Kanali saizi yathu yachichepere ka zaka pafupi 11 osapitirira pamenepo kapena 10. Makosana sindikayika konse kufika lero imene idali mbewu ya Satana. Mwana ameneyu ankapanga zinthu ngati munthu wamkulu kwambiri koma anali saizi yathu. Akati ayiyamba ndewu, ife timatengana anyamata n'kukhalapo mwina 12 n'kuyamba umenya koma kuti koma ndiye timenya, kumenya mnzathu. Koma simudzamumva kulira kapena pamene patupa. Koma akatambasula dzanja lace nkukukhuza, pamakhala ngati pakhuza nsimbi, ngati padusa nkhwangwa. Koma munthu. Inali mbewu ya Satana. Anyamata a standard 8 pa mphungu ankakagwira kamwana ka standard 2, kukakhalira ndi kumenya m'mene akadamenyera, osapaona potupa kapena kutuluka magazi, ngakhale kulira. Inali mbewu ya Satana. ndibwerere m'bale wanga kuti kunja kuno kuli mbewu ya satana wanthu ndithu amayenda koma ndi mbewu za mdierekezi uja inu muli naye ku nyumba kwanu pakati pa ana 6 anangopatuka pa mtundatunda kodi kuba kodi kusokoneza zija zakuti simungayerekeze kuti chimenechichi nchani. Mtauni ya Lilongwe kudalinso kamsungwana kena, inali mbewu ya Satana. Mzaka zimenezo kankatchuka ndi dzina lakuti Mary. Kodi polisi sinagwire? Kodi sanazunze? Mmene akadathera anthu kupereka chilangizo, mmene akadapangira, koma Mary sadatheke mpaka tsiku la imfa. Chifukwa chani? Inali mbewu ya Satana. amabadwa wanthu ngati mmene timabadwira ndithu koma imakhala kuti pachitika hybrid ndi amene amapangisa hybrid ndi ziwanda zotchedwa njibazo komanso zinyama zokhala ngati anthu kwina nsomba zija timati madona fish zija zimakhala pansi zotchedwa mamemedi zimatuluka kunja kuno kudzachita maukwati ni wanthu nkuwapatsa mimba nkubereka dziko lapansi zimasanduka zazikazi kapena zazimuna pakati pa wanthu zimatha kubwera kuzachita masamu aufiti mnyumba kuchosa mamuna kubwerapo izozo kapena kuchosa mkazi nkubwerapo izozo zikatero zatenga mbewu ulendo naye kumadzi kumene kuja nkumakaberekabe ndizichulukiranabe ngati mmene zayamba kuchulukira kunyanjako Mukafunsa anzathu oyang'ana za pansi pa madzi akufotokozerani kuti mamemedi anali ochepa zaka zapita koma panono ambiri achuluka chifukwa pamene uhule ku dziko lapansi ukuchulukirachulukira wa ana a zaka 16 kupita mmusi ndipamenenso mamemedi akuchulukirachulukira. pamene anthu obadwa bwino okongola kwambiri ku dziko lapansi akupita nakachulukirachulukira komanso nakachulukisa uhule ku dzikoku mpamenenso mamemedi akuchulukirachulukira mmene azibambo ayamba kuyendayenda kwambiri kuposera muyezo osakwanisa kusunga mabanja mpamene zinyama zijanso zachulukirachulukira momwemo mukaonanso kuchuluka kwa nkhanza za m'mabanja zimene anthu asiyana kusiya anzawo popanda zifukwa zenizeni chifukwa cha influence ya anjibawa komanso mamemedi. Mpingo wa Mulungu tamverani, dzikoli mukamaliona silioneka monga mmene inu mukulionera. Lili ndi dziko lina. Tikamayenda kunja kuno, mayikowa ndi awiri, dziko looneka ndi maso ndi dziko losaoneka ndi maso. Kuli dziko losaoneka ndi maso kumene kumayenda azimu, ziwanda zocokela ku mdima, kumapanga mapologalamu ao molumikizana ni wanthu ku dziko lapansi. Ziwanda zimenezi zimatchedwa kuti anjiba. Conco, nimafuna ndifotokozele tsopano momaliza pofuna kuyankha funso lanu. Amai, mwadikilila kwa nthawi yaitali ndikulongosola. Tamverani tsopano. Awa anjibawa, masimbulingiwa, chifukwa cha kukhalitsa tsopano ndi mwana wa zaka 5 kukafika pa 12 years mpaka kumapita kutsogolo, mpaka akakula, mmene akadzakuliremo, kaya mpaka adzakalamba, chifukwa cha kukhalitsa pafupi, sizimayenda, zimakhala pompo. Ndiye chifukwa cha kukhalitsa pafupi tsopano, kumapezeka kuti zayamba kuonekera pakati pa anthu. kaya mukundimva ndiye tsiku lina zimachitika kuti popeza chimadzabvalano thupi la munthu uja amene chikukhala naye pafupi uja ndiye kuti ineyo ngati chinabvala ine nditha kupezeka pa balaza at the same time simbulingi uja wagona mukampeza kuti ali kuchipinda. Kawirikawiri zoterozo zimakonda kuchitika ngati munthu original, osati anjibawa, koma munthu original pamene akagonepo kapena pamene akakhalepo kaya nakhalisa pampando Akachokapo pampandopa n'kupita kuchipinda kukagona. Munthu wina akachita tsoka kulowa msanga pabalaza paja, akapeza kuti munthu uja wakagona kuchipinda uja adakali pati? Pomwe paja. Koma kanthawi kakena kake mukatulutsa mawu kapena mukakhala ngati mukudzidzimuka, amathawa anjiba aja, basi muona kuti palibepo. Sindikukayika konse kuti munthu ameneyo si mfiti koma anjiba ndi amene akupangisa nkhani imeneyi. Ziwandazi zimatchedwa ajiba, anjiba kapena kuti simbulingi spirit. Chimenechi ndi chimene chikuchitika ku nyumbako. Mavutowa tingawathe bwanji ngati ife ana a Mulungu? Number 1, pamene tikuyembekezera kukhala ni wana, tidzidziwa kuti tikubereka wana kuwaberekera m'dziko la tsoka limene palibe chimene chingayeretse kulikhazika la mwayi. Dzikoli n'latsoka ndithu. Kupemphera kudzikhala patsogolo wapempherera wanawo motsindika osati kwapempherera chikatolika chongowawaza madzi ayi koma mwapempherere motsindika pakupempherera wanawo namba 2 pamene akukula wana ten tiyeseseni kuti tikuwapempherera mokwanira Ndipo tikulimbikitsa kumanga linga la mapemphero m'nyumba mwathu kuti mpakana ulendo wa njibawa adzikhumudwa pakukhala nafe. Mwina akakamirabe, koma ife ngati anthu a Mulungu tifunika kulimbika mtima pakuzindikira zikhalidwe zimene mwana amakhala nazo adakali wang'ono osalekerera. Tamverani, ziwanda zimenezi Tingalephere kuthana nazo chifukwa cha zizolowezi za makolo zomachemerera khalidwe, ameneyutu ngovuta, mumakhala kuti mudyetsera, uyuyu nde adatenga ambuyache, ambuyache adali ovuta, adatemera mkango, ambuyache ankamenya kwambiri, kumchemerera mwana ali simbulini, akupanga khalidwe, akuumba khalidwe. Now Kuti tithane nazo, tiyeni tichepetse kuchemerera makhalidwe a wana achichepere pamene tikuwaona adakali aang'ono. Autukwana tusekerera, akumenya anzawo tikuti ndi wamphamvu. Zichewa zosakhala bwino akulankhula ife tusekerera nuchemerera. Kapena tikungozuzula, kuzuzula chikuda, kuzuzula chiwamba. A iwe khala chete, chiwamba! Tamverani! Pothana ndi ziwanda zotchedwa simbulini, chikhalidwe chimene chikuoneka mwa mwana kuti chikuoneka kuti nchachabe koma tachidziwa ndipo lero mwamudziwa kuti ndi anjiba amenewa kapena kuti simbulini kapena kuti ajiba. Tichepese kungonzuzula mwana pamene tikuona kuti wayamba kuika maziko a chikhalidwe china chosakhala bwino. Tidzita pempherani ngati mwanayo mwamkayikira koma ndithu kumchemerera mwana iyi mwana uyu ngoyipa kwamba koma mwana uyu kadatenga ndani ka apatu nina apatu mmene akuchokera akuchokera kubafako kukasuzumira azilongo ache koma mwana amene kayakula bwanji kale sitimapanga choncho tamuona mwana wang'ono amakasuzumira azilongo ache posamba Timagwira kukokera m'chipinda Baibulo pamenepo. Sitikumphunzitsanso, koma tikukuwa kwa Mulungu wa Kumwamba, kupemphera. Tikuzuzula ziwanda za achina simbulinizo, zimakhalidwe zimene tikuziona kuti nzachabe, m'mene tingathanirane nazo. Lero popeza tadziwa kuti ndi anjiba, ndi simbulini komanso nthawi zina amatha kukhala mamemedi mamemediwa ndi anyamata aja a ku marine kingdom ufumu wa pansi pa madzi pozuzula pamene akudzayala maziko achabe mkati mwa wana ife tisazuzule monga mmene tizuzulira munthu wamkulu ayi tipemphere choka satana osati iwe Davis ya zimenezo ayi koma choka satana chokani anjiba choka iwe memedi choka iwe simbulini mu dzina la yesu tikwazuzula kupemphera pokagonanso tikayendere chifukwa amenewo mmatenda pena mukapita zizindikiro zakuti simbulini kapena anjiba akuyamba kusausa mukampeza kuti wangokhala wakhala pa bedi anzace atagona, kumulankhula muona kuti ali mtulo koma wangokhala. Nanjibawatu amene amatulutsa wana kukatsegula mpaka kabali ulendo wapanja sakukakodza koma kungoyenda chi- wa- wachadzuka amanyamula ulendo kunja iyeyo akafuna kupita panja akhoza kumtenganso mwanayo kupita naye panja kapena kukamsiya mchipinda china amakhala njiba kuli anjiba kunjaku. Mapemphero, tipemphere kwambiri. Dzikoli silili mmene tikuganizira. Tiyeni makosana tidzilimbika mtima pozuzula ziwanda ni mapemphero osati ni miyambo ya kwathu kapena kuyitanira agogo kapena amalume. Ziwanda sitiyitanira wakumtundu kuti adzathane nazo. Timayitana Yesu kuti athane nazo. Mwanayo chidamgwira chinjiba, nde ni hule koma ni wa zaka 12. mumuitanira agogo wace amthandize, mwamulephera timaitanira mapemphero azuzule, Yesu ndi amene amazuzula ziwanda osati agogo. Wakukanikani wana ndiye mukuwatumizira amalume, amalume ni Yesu. Akangowaphunzitsiraso ufiti wana anzanuwo, musapite nawo kwa amalume wana koma mupite nawo kwa Yesu. Mupemphere ni kulimbika mtima konse. Tidzipempheratu nthawi zonse. Tifunika mphamvu za Mzimu Woyera pakati pathu kuti zizitithandiza ndipo Yesu adzikhala nafe. Kotero kuti inu amama amene akuchita mnyumbayo amenewo nanjiba. Nanunso amama ameneyo mwana mukumuona akungodula zinthuyo kumadya nkhuku zaziwisi. Tsimikizireni mama imeneyo ndi mbewu ya Satana. Ndibwereze pamenepa kuti ziwanda ziwirizi zimachita mtundu zimabereka mtundu zimasiya mtundu ku dziko lapansi imene imatchedwa kuti mbewu ya satana iti ija imakayima pa msewu ndikunyamula chikwanje mpeni nugwesa pansi munthu nuboola nuchosa chiwalo inu mungapange mungakwanitse inu kumene kudachokera mtundu wa anthu amene timautcha kuti zigawenga zakuti kulowa mnyumba nkumaona kuti pano nipha kupita pakhomo nikukamkwakwaza munthu nkuyenda naye munthu opanda chilichonse mpaka kukafika naye pansika tsegula shopu nikumphera pomwepo zidachitika mtauni yaliwa anjiba nkhani yosausa kumeneku nkumene kumakachoka mtundu wa satana umene nikufotokozawo vanthu vokanika dzodziwa utukwana za anamwali zapamudzi dzokwatiwana nda anjiba adadana na makolo wawo kalekale koma mudzi umodzi kulemberana malire koma pa khomo limodzi samwerana ni mayi wawo obabereka sangayenderane kapena kubwerekana zipande chifukwa cha ni mbewu ya satana inu mumati mudakwatiwa ana onsewo ndi wanu chikusausacho nkutheka kuti anali anjiba amene adabereka ameneyo ni mbewu ya satana pakati pa ana 5 awiri si wanu nda anjiba mufuna mapemphero ambuye akuthandizeni amen